enwere ihe m gwara unu yesterday na anyị na-agbagharị na-achọkwa na-ekwu na-eme ka ọ ga-esi adịrị anyị mma taa ụmụnne anyị bịara biko ọ ya amasị m ka anyị gee ntị onye ọwụla gee ntị ọfụma ka anyị ihe ndị ha ya-agwa anyị na ihe ndị a na-aka ukwu na anyị ga-eme ka anyị ka iru ike nweta justice n'ihe a bịara anyị n'ime ahịa anyị thank you very much

ee anyị bịara wee gbakọta ọnụ sị ka anyị bịa ya bụ ozi edu m ndị isi ahịa n'afa ndị Igbo amaka duru ndị isi ahịa na-asị onye ndu ụlọ otu onye na-elekọtara ụlọ ahịa na Lagos steeti a na-akpọ Market Advisory Council wee bịa ka a gbaara unu mgbaru ndị nnukwu ọga anyị nọkwa ebe a bụ ndị Igbo Lagos wee sokwara anyị wee bịa ka a nọchite anya ndị Igbo Lagos ndị Igbo Lagos onye ndị oyibo na-akpọ ndị technocrats

ife anyị bịara bụ ka anyị sị unu ndo onye nwụrụ bụ anyị niile nwụrụ onye a gbara egbe bụ anyị niile ka a gbara egbe ọ bụrụ na Okeke ka a gbara ụnyaahụ onye ma ma ọ ya-abụ Okafọ echi bikonu iwe unu adịzina ọkụ ka Chineke narụ mkpụrụ obi nwanne anyị nwụrụnụ na ndokwa udo ga-adịrị anyị afịa ka anyị bịara ịzụ onye kpọsara afịa ga-ele wee leta ego wee naa be nna ya bikonu ife merụnụ anyị na ndị isi unu atago alụ na ntị fa akọgoro anyị ife menụ wee kọruoro anyị ala anyị sị na anyị ama naba ma anyị afụrọ unu ka ọ ghara ịdị ka ife aktịrị na Nollywood na ọ eziokwu na ndị Igbo ndị okwu na-aba n'ọnụ anyị abatago afịa anyị anụgo mkpọtụ anyị sị ka anyị bịa malụ ma ọ bụ eziokwu agwago anyị eziokwu nke a bụ nkwa anyị na-ekwe unu ife a abụrọ nkwa otu elekwa nke a bụ nkwa anyị ga-achụ ife a wee chụruo ya n'isi bikonu onye iwe ka na-ewe were iwe afụ jelu chairman unit a wee kọọrọ ya etu o si ewute gị nyanwa ya-eme ka anyị nwa wee nụ okwu unu na-ekwu ife ọzọ anyị na-arịọkwa unu unu ekwekwana ka mmadụ sịalụ unu asị na o nwere ụlọ unu taa maka na unu nwa ji naijiria o nwerọ onye ji ụkwụ wee si be nna ya wee bịa Lagos ma ndị nwa sị na ọ fa nwe Lagos be ji ụkwụ aga onye ọbụla na-agba ife ọbụla na-agba n'ụzọ ya bịarịrịla dịkpọ ma ọ chọrọ ịbịa ya were ụkwụ n'ala ọ bụzi onye ji ụkwụ aga bụ onye na-enwerọ business with you people so bikonụ unu ebezikwana. o nwee ka o si dị unu mee ka anyị malụ anyị na ha akpago ka anyị esi wee tụọ ife a mgbe na-adịrị anyị unu ka ga-akwụ anyị bụkwa ndị ka anyị maka na ibe anyị nwa bụbụ ndị ozi Ndị Ebonyi steeti enwere m special greetings to all of you ana m asị unu special ndo anyị na president unu so wee bịa biko bịa onye a bụ the president general of ndị Ebonyi niile nọ na Lagos a onye a gbara egbe ahụ wee nwụọ bụ onye Ebonyi ọ unu ka o wutakasịrị anyị wee na-ebido ya aka n'azụ wee na-asị unu ndo

ihe merenụ emego o mego we are all human beings who are we to question God we are nobody ọ bụ na anyị ma ka ọ ga-eme anyị ka anyị bido n'oge megide prevent ya mana unu n'anya n'ụbọchị nke tata ihe anyị ji wee bịa unu wee makwa na ya anabụrụ lalụba ụla Ladipo wụ nnukwute ahịa ka ọ wụ Ọ nya the biggest automobile market e nwere in the whole West Africa, ọ bụrọ Nigeria. So e kwesịrị ịna-recognize anyị. In fact, we have been recognized. Ọ bụ na anyị recognize na anyị na ama afụ ndị a n'ebe a. So ihe anyị na-aga abụrọ sọsọ anyị nwa. A sị na ejiri mkpụrụ ọ bụrụ ike ike ya. So anyị na-represent unu, anyị sị unu emena gịnị unu atụna egwu. mana the only thing dị bụ na onye nwụrụ anwụ a ma kpọchite ya azụ mana anyị ga-make sure na anyị put

melu ndị isi na-abịa agwa ha sị ha ka jidesi obi ike na ha ga-eme ka ha hazie ya bụ ihe hụ na e nwetalụ ikpe zuru oke maka ndị anwa nwụgasị na ya bụ mkpamkpa

ndị mmadụ nọkwa n'ahịa na-azụ ahịa eh, mana iwe ka dị ndị mmadụ n'obi dịka a si kọwaa na otu onye nwụrụ si nwụọ eh, na onye ahụ agaghịkwanụ anachite azụ dịka ọ bụzi onye nwụrụ anwụ mana ihe a na-amasị na ha na ha ga-agba mbọ hụ na ha nwetara ihe bekee na-akpọ justice Eh, anyị na-eje ka anyị na ndị isi ahịa kpa